pa charging block ichi nchopoyira umene uchi chonse uyike china choncho zonse zimatha uzione koma sikonsekonsenso nthawi zina kumakhala kunena kuti ah, mulibe ah, kompyuta yanuyo ilibe ma ilibe ma ilibe ma ma drivers amene mutha kupanga nawo aye a- a- a- mtk ma drivers ake so now ndinaona kuti okay i should uh, mmene ndikuuzeni ndikuphunzitseni mmene tingatha kupangira ne ma drivers yo yoyamba ndatumiza pansipa ndiye zingotengera kuti mukugwiritsa windows 10 mukugwiritsa ntchito windows 11 mukugwiritsa windows uh, 8 so zonsezo mukandiuza nditumizanso ino ma, ma software awo mundotumizira koma ndatumiza kale ena mwa iwo so apa chimene ndimafuna ndimafuna kuti ndifotokoze kuti kodi nchifukwa chani zimachitika zimenezo chifukwa chani zimapanga osayiwala kutipanga subscribe ku youtube osayiwala kutipanganso follow ku facebook subscribe and like ku youtube komanso uh, follow ku uh, uh, uh, face, uh, fo- facebook kutipanga follow and like ndi support inunso imene mutha kutipasa sitikufuna ndalama sitikufuna kena kalikonse chimene tingofuna ifeyo ndi chimenechocho basi ngakhale muli pa whatsapp apapa koma mutha kutipanga sapoti kungopita ku youtube malinki amene timatumiza aja kungopanga subscribe ndikubwera ngopanga like ndikubwera basi zabwinobwino mwakhala mutipanga sapoti kwakukulu ndi chimene ifeyo titha kusowa Ah, chabwino ndibwere choncho kunena kuti ndatumiza ma kompyuta kapena kuti kuflasha foni kumafunikira kuti ukhalenso ndi ma drivers okwanira kompyuta ikhala kuti ili yokwanira bwinobwino mu zinthu zina koma nthawi zina ukangopanga windows install ma drivers zina ngausapange ma, ma drivers zina ngatasalowe zinthu zina zimakhala zovuta kuti ukafikire kunena kuti zinthu zija ukuzikwanisa nkuzipanga so tiye ndikuoneseni tikupita ku uh, vcom driver usb drivers amene amathandizira kwambiri kuti foni ija ikakhala kuti sikupanga sikuona fl- tikayika pa flash foni ikakhala kuti sikuona tikamafuna kuflasha ndinakutumizirani uyu wina ndi uyu windows 10 mtk vcom usb preloader nampanga kale ex- extract amene maonere nawo tiye tioneseraneni inunso natumiza mpangani extract kapena kuti compress kapena kuti zip then mukampanga zip or extract then mu folder yake ibwera ngati imene ija let's go mchoyambira mmene mupite pa pamene pa search pa mulembe kuti device manager device manager uyu musegule osayiwala kutipanga subscribe like ku facebook komanso ku youtube support imene mutha kutipasa now ti mu- apa mangwena mupange select ene mupange select china chilichonse mbo apa papa ndikuti kamupanga apa ndingopanga apa eh, yati pasonji kenako mupite pa action pa action kenako mupange add legacy hardware mukapanga choncho then mupange next apa yalemba zake zake kuti kuti the wizard can research for the uh, hardware and automatically install it for you or it you uh, or if you know exactly which hardware model you want to install can you select it from a list now tikuyenera tipange select from the list tisapange automatically kodi automatically zimafuna kuti computer ikhale connect to the internet what of course poflasha phone umayenera kuti for computer no make sure kuti ili pa internet komano tipange ifeyo tokha tipange tikapange select kumene kuja tipange phone ma hardware ma software ena kumakhala kovuta kuti zinthu zimenezo zichitike now now tipite apa alemba kuti select uh, search for uh, uh, search for and install the hardware automatically recommended now install the hardware that i manually select from the list advanced yes then tipanga select apa ta tipange toka then next tikapanga next mmene paliri apa basi tisankhapo kena kali kwaona ma drivers amene ali mu, ali mu computer mu kale now tipanganso next then alemba apapa select the device dr- uh, select the device driver you want to install for the hardware so apa akutiuza kuti tipange select mm, tipange select hardware uh, tipange select device imene tikufuna tipange hardware mwamvesa kale bhobho now mupita apa alemba kuti have the disk select the then mupanga the browse apapa alemba kuti the ins, uh, insert the manufacturer installation disk and they make sure and they may, and, and then make sure that the co- corrected dri- drive is selected below so now tikuyenera tipange apa select ndikumawerenga mawuwo ndicholinga chonena kuti nthawi zina ena amati ayi mawuwa akumakhala osiyana koma ndikuwerenga ndikuti kuti asatisokoneze now mukuone apapa yeni andipezekera kuti straight konko poti izi zilimo kale so ndifuna ndingosokoneza pang'ono kuti inunso mpange mukuona let's say ngati kaya yanu ifikira ngati ku desktop chonchi kaya yanu ifikira ngati ukuku so chimene chimafunika ikafikira ngati uku inuyo mupite kumene kwafikira vcom anu aja drivers usb driver anu aja mukudziwa sina kutumizana pa whatsapp kana kuti nde kuti mumayenera mupange mupange so mumutumize afike mu ujeni mwanu mukampanga moti wa inochi ali kuma downloads then ndipita ku downloads you see uyu ndapanga kale extract kapena ku zip nde wanu just mukampanga akhala foda ngati uyu then mumusegula

tikam, ah, muzazidziwa tikamakhuza nkhani ya tikamapanga za kompyuta kodi 64 byte ndi chani 64 tizazikhuza zimenezo but now aka 64 byte ama- amatenga olo 32 byte ndi masamu omwe aja basi muzo akali kuchosera zitha kutheka so now tipanga ndipanga select 64 byte 64 byte select then ndipanga open ndikapanga open apapa sindipanganso browse apa ndingopanga okay ndipanga okay mukuona ma drivers aja ndi amene wawa eh, mediatek da da usb vcom port mediatek preloader chanchani you see all, the, all, all of these uh, uh, drivers tikuwapanga install then ndipanga next ndikapanga next ndipanganso next alemba kuti mediatek chanchani mukuona ma software ma driver aja ndikuwapanga kuti akhale eno m' computer now ndikupanga ka mukuone sinachedwe sio yanga ife kuti zinthu zinamukana olo computer iso itha zokukana koma chimene ndimafuna tioneserane ndi mmene momwe kunena kuti mmene timapangira ma drivers osayiwala kutipanga subscribe like follow subscribe mukatipange ifeyo ku youtube mungosecha shaibu tv slash mwatipeza kapena kuti mungoyuza linki ya video yomwe imene ndikutumizani mwatipanga ife support ku facebook kapangeni ws tech ku youtube I mean ku facebook kungopanga ws tech basi mwatipeza kungopanga ws tech mwapeza facebook page yathu pali chithunzi pali picture zabwinobwinonso linkiso nditumizaso pomwe pamuyionaso mukuthanso kukatipanga follow ku facebook tindi ma followers okwanira 91 enieni koma inu mulipo tipangeni sapoti kuti tipasane zambiri tiziwisane tiphunzisane zosiyanasiyana wina wake ananena kuti phone yanga mm, am- ena anandihaka whatsapp nazo ndi zazing'ono ma issues amene ndi aang'ono kuzohaka whatsapp kumpanga kumbwezeleza ndi zazing'ono zimene ndizo tiphunzira tiziwisana mpaka nonse akhale dolo akhale nya akhale akhale akhale akhale a- akhale kaswiri mu zokonzakonza kudzera ndi WS Tech. So may God be with you. Ambuye akudaliseni ma followers komanso nonse ophunzira amene mukuphunzira kuchoka ku Facebook, ku WhatsApp komanso ku YouTube. Tif- Tifotokozera mmusimu kumene muthanso kupeza ma drivers ena video yonse ikubwera mavidiyo akhala akubwera tangotipangani subscribe ndi follow kuti maupdate onse azikupezani inuyo muthatu kusegulatu uh, shop yanu yokonza zinthu kuzera ndi ws tech ndithudi for free kukuphunzitsani for free anzanu akulipira zinthu zake zomwezi ine amene ndinalipira zinthu zake zomwezi koma ayi tiphunzitsane muli kumalawi muli ku botswana takhala ndi mnyamata amene akhale ndi chochita foni yomwe iyi mwayiona foni itha kukonzera foni yanu foni iyi yomwe iyi itha kupanga zoti abwezeni foni yanu sokusiya kugwira ntchito chifukwa cha foni so tikhala ti kuphunzana foni timene titani kuti timene tidziwe so ambuye akudaliseni muzonse pamwamba pa zonse may god be with you ndimakunyadira ndikukondani khalani pamenepo mpakana timuzike tidziwe china chilichonse chokhuzana ndi mafoni komanso kompyuta thank you WS Tech subscribe like follow